wee na-afụ unu mabu ka this guy a kịta unu ịma unu unu na-afụbu ka o si ashine do you understand unu na-afụbu ka o si ashine mana look at it today everything ọ bụna ọ workụ for everything ọ bụna o buildu, all the reputation all the influence everything o buildu is about to collapse because of gịnị crime because of gịnị ajọ ife gbaala ajọ ife ọsọ mana ọ ya-abụ anyị na-ekwu ya some of you na-apụta na na-akpọ anyị mugu o nwerenụ ife anyị ma what do we know gbaala ajọ ife ọsọ if anything bụ gbasara crime stay away from it because o nwere anything ị na-eme n'ụwa o nwere ihe sọkwa gị hide ya ya ka ọ hapụ ịsurface one day is either na ọ surfaceri mgbe ị nọrọzi ebe a o mebe ụmụ gị affect ndị nọ ndụ i butere ụmụ gị afa ajọ afa because na ajọ afa bụ ihe na-egbu nkịta do you understand me mgbe ihe ị metere butere family gị ajọ afa wee bido ya isolate family gị o meela fa affect Do you understand me? Psychologically, mentally, physically, that attitude ahụ na crime afụ ị commit bụ ife ga-eme ụmụ gị affect na society fa nọ ya na this is why onye dịka anyị ahụ m pụta ebe a na m agwa ya ka i zere ife ọbụla a na-akpọ criminality crime ọsọ gbaara ife niile ọsọ na o nwere ebe ọ ga-eduje gị nwanne m o nwekwara ndị na-eme ya survive o fine o mana kpara amara that na mmadụ niile abụrọ ofu ị ghọta na nwoke na-anapụ ndị mmadụ ebu ndị mmadụ were eme ritual kedu ebe ọ nọ today do you understand what I'm saying check all the people ị ma commit a crime Evans ebe ka Evans nọ today wealth niile afụ na ife afụ ọ gatheralị how far Anini ma Chiejina ma Derico ebe ka fa nọ

na ajọ afa nwere ike icollapse ihe niile ahụ in a twinkle of an eye this is the reason anyị awapụta ebe a ya na-agwa gị ka ị kwụba aka gị ọtọ gịnwa bụ nwa afọ igbo nwere ife e ji wee mara ndị igbo nwere ife e ji mara anyị ndị igbo a ma anyị as ndị na-ekwu eziokwu kpatara na ala igbo ị na-anụ na mmadụ na-echi echichi eyi e chie mmadụ ọzọ saa onye afụ ile mbọsị ọ ya apụta na-ekwu okwu ọ gbapụ akpụkpọ zọrọ ọkpa nkịtị na ana na-agwa gị nke pure truth without ịmanipulate the eziokwu mana anyị na-agwa gị ya kịta ka ị kwụba aka gị ọtọ ị sị no na ị nọ na the wagon of ọ chaa sị gbute ọ charọ sị gbute o nwere ife m chọrọ ịgwa gị onye ọbụla ji enyi wee kwee ọnya ọ dị ekere anụ ọnya ga-amata ndị Igbo gwara mụ na gị naabọ that na ọ ga-atacha egu ụkpaka mmiri na-eji isi eme gịnị ekwe anụ ekene na ọ ya abụ a gbachaa egwu ọ naa n'ukwu na akwụna ga-eme gịnị ga-ebe akwa nwa na ụna nka ama m ị ghọta ife a na-ekwu na ọ ya abụ nwoke tochaa o chele ibe ya na ọgọdụ ga-elu nwoke ebe o luru ibe ya ị na-aghọta ife a na-agwa gị gbaala ajọ ife ọsọ maka echi niile nature na-akwụkwa ụgwọ ihe ọbụla i metere n'ụwa ị nwere ike na-eme ya na-ana na-eme ya na-ana mana one day aka ga-akparị gị bụ eziokwu dị na ya i soro na onye ọbụla na-eterrorize ala Igbo i so na ndị na-anapụ ndị Igbo banye ime ọfịa na-edemand ransom i so na ndị ya ahụ ị pụta i were egbe gbagbuo onye igbo ibe gị i so na ndị mere na insecurity na-edisturb na ala igbo a mụ na gị naabọ si na ya nị nwanne m time ka ọ ga-etake because aka ga-akpalị gị ọfịa sọkwa gị nọrọ na ya nị. ndị a niile i furu soro n'ogoro a bụ fa ma na a ga-ejide fa fa ma na mbọsị dị etu afụ na-abịa na that's aka ha naabọ ga-aghọ ofu aka nwanne m gbaala ajọ ife ọsọ the worst thing nwere ike ime gị n'ụwa a bụ ideprive gị your freedom keepụọ gị one place sometime that's ya ya na-enwetanwu communication stay away from crime I know the reason why m ji agwa gị ife a lot of great men adaana because of crime corruption oke ọchịchọ greediness do you understand what I'm saying ma pụta na-agwa gị eziokwu ị bụrụ nwa okorobịa banye n'ihe ọbụla dị legit hustleba apply consistency no retreat no surrender one day ihe afụ ị na-ebuild ga-aga viral maọbụ ọ gaa global depending how truthful ị dị ana m ayọ gị ife ọbụla biko stay away from crime o nwerọ benefit dị ebe crime nọ o nwerọ benefit dị there ọ ga-aghọlịrị gị afịa ma ọ bụrụ na ị lapụrọ ya tata ọ gwụgwo ka ọ la m n'ọnụ ka emesịa